na okwe nke iji bịa nke eji anaghị aka ya mma ka m jikwara ohere a wee kọwakwara ọha na eze maka na ana asị na aka na-ekpuchi ọnwa ana na-eji aka ekpuchi afọ ime afa m bụ eze Jude Chukwuebuka Ugwu mụwa bụ onye Enugu steeti mụnwa bụ onye Amaechara bụ Obiọma bụ ụmụ ụva anaghị ekpuchi ọnwa aka nna m bụ ezigbo mmadụ nne m bụ ezigbo mmadụ ndị nna anyị na ha na-emekọ ihe bụ ndị eziokwu mụnwa bụ eze ọpụta ife adị nke izizi na Ezinnadị Forum. Ezinnadị Forum ebe echiri m echi ahụ na Port Harcourt n'Igwe Ọcha na ọ bụrụ na akpọwa ya afa ndị Igbo n'Igwe Ọcha. Ọ bụ ọgụ eziokwu ka anyị na-anụ ewee wee chie ya bụ igwe ọ bụrụ na emewe ya na ọka adọba ya adọba amụma na-erekwanụ ana m azụ ahịa ọkụ ihe niile gbasara ọkụ maka na ihe gbasara ọkụ nọ m n'ahụ afa m eze ọpụta ife adị na-erekwu ọkụ so na ihe m chọrọ wọta ga-esi etinye ọkụ n'ụwa onye ukwu na-afụ ụzọ onye nta na-afụ ụzọ na ọ gwụchakwana ihe m chọrọ maka achọrọ m ọ dịrị Okeke mma ọ dịrị Okafọ mma mụwa afụrụ m eziokwu n'anya maka na nna m a na-atụ asị nne m a na-atụ asị ndị agbụrụ anyị a na-atụ asị ha a na-emegide mmadụ ha na-anabata mmadụ anabata ọ ya mere nna m ichie Mba Ugwu ji sị o jide bịa o jide bịa na onye na-ejidero taa na ọ ga-ejide echi ihe ọ pụtakwanụ na ma asụọ ya na bekee sị if you get come if you no get make you come too so as you no get today no mean say you no go get tomorrow ihe a ka mpa m nna m kwuru and ofu ndụ a ka m na-ebi ma asa na-alafe isi aka n'ụwa wee gbaba ọrị ọ ya mezi ndị ụka abịazie ọwezi onye ndị mekaniki ekwerozi anyị marazi ndị bụ ndị ara ya sị ka anyị sobezie ndị ụka mụnwa na onwe m emekọtakwa chọpụtakwuo na ndị ụka anakwuzi ekwu eziokwu mụwa mere m ji sị anazikwa m aga chọọchị mana mụwa aga aga ebe ọ ga-abụ m nọrọ a na-asị na chineke kwuru mgbe ọ na-ekwuru mụwa a na-eme ụdị ya so ihe mụwa ala ebe ivu m eziokwu adị mụwa chọrọ ebe a na-eme ihe emeti ọfụma ọ gwụchaala wee na-asịkwa ndị niile na-akwado ihe a m na-eme ndị omenala Igbo na-amasị ụmụ okorobịa niile ndị ichie si n'obi ha wee sị na omenala Igbo ga-anaghachite ndị ọ na-abụ ha fụ m na Facebook ha like ya ha share ya ha comment ya mụwa sịkwa mụnwa agaghị eme unu aga m emegide unu aga m eme unu ọjọọ ihe m na-asị bụ na otu unu si echere m echiche ọma ihe ọma sokwe unu ihe ọma sobe unu maka na onye ọnwụna chọrọ nke mmadụ mụnwa na-asị ka chineke chọkwa nke onye ahụ onye ọnwụna wetere ye m asị m chineke nna na o werekwe nke onye ahụ yie ununwa ndị na-esokwere m na instagram na-ekiri m na Twitter na ndị na-eyikwe m na YouTube afa m bụ ọ bụrụ na ị chọwa otu ị ga-esi eweta m na YouTube ihe ị ga-eme bụ iweta n'ọnụ oyibo eze ọpụta ife adị TV na YouTube ị ga-afụ m aga m apụta ị bịakwa na eh, Twitter eze ọpụta ife adị ị pịkwa ha na nke izizi n'Ezinnadị community ị ga-afụ m aga m apụta ị gakwanụ na Google ị pịa eze ọpụta ife adị Google ebupụtara gị onye m bụ afa m na Facebook bụ Jude Ugwu mana ị chọkwa ịsachipụta m na Facebook page ị gakwa eze ọpụta ife adị the first of Ezinnadi ị ga-ahụkwa m na my Facebook page biko ana m ekene unu nke unu mere amaka ọfọ m na-agọpụrụ unu n'ụbọchị taa bụ dịka unu nechara ya sị na ihe m na-eme dị mma mụwa sị nke unu na-eme dịkwa Jehova mma nke unu ga-eri aga akọ unu unu ga-akpata unu ga-akpata nke unu ga-eri kpata nke unu ga-edowe ee anwụ agaghị etigbu unu n'ehihie ọnwa agaghị amagbukwa unu n'abalị na ọ ya ka m kwuru mana asị m onye ọbụla kwụwa aka ya ọtọ na ọfọ m bụ egbe bere ugo bere nke sị ibe ebene ya fewe ebi ebi ebi ebi na asị m onye ji ihe nwata wenie aka enu mma ndị ichie na mma ndị m anyị na-anụchitere ọgụ na ndị na-anụchitere ya ọgụ mma jipụ ya aka ka nwata werekwa ihe ya a sị dike erighị arịrị naanị ya ebiri mụ wee sị na ndị Igbo eriwozina arịrị na anyị na-achịte n'omenana mewe omenana nna anyị ka arịrị anyị wee naa anyị wee sonye n'ihe a na-eme na ọ kwa anyị bụkwanụ ndị mbụ ihe anyị na-ayọkwana anyị onye onye onye ji gold a na-ayọ a na-ayọ silver bikonụ ụmụnne ọ gwụna otu ọ ha m n'ọnụ mgbe ọzọ anyị ga-afụkwa chukwu nna kere ụwa na ndị ichie ga-emekwa ihe anyị atụtakwa ihe ọzọ gbasara omenana igbo maka na akọba amacha amacha akọba amacha amacha onye mara nke o ji ya wepụta ya ka anyị wee wee mee ya were ya wee rụọ ọrụ mezie ana igbo ka ọ dịkwana ka mba ọzọ ndewonụ ọ ga-adịrị mma n'orie dịrị unu mma n'afọ dịrị unu mma na nkwọ dịrị unu mma n'eke ọ ihe a ka the king of Ezinnadị kwuru site n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ ise